Thosaigh an tionscadal seo i ndáiríre 15 bliain ó shin agus in ionad na siúlóide iontach atá anseo inniu. Ní raibh ann ach talún fliuch gan mhaith gan rath agus le cabhair ó eolaí na háite, Rory Harrington agus roinnt daoine eile na háite freisin a bhí suim acu i bhfeabhsú na háite, tháinig athrú diaidh ar ndiaidh agus tháinig siad chuig na feirmeoirí sa ghleann. Tá cúigear feirmeoirí aici ina gcónaí aici sa gleann seo agus chonaic an t-eolaí agus roinnt daoine aici na féidearthachtaí a bhí anso agus bhí na feirmeoirí aici réidh chun cabhrú leo. I dtús báire aici glanadh an abhainn aici, bhí sé clúdaithe le sceacha agus. fiailí agus mar sin de agus cuireadh bogaigh isteach aici ar an taobh dheis den abhainn agus toisc go raibh fuaráin aici ag teacht le fána aici ansan rinne na feirmeoirí aici anso aici lochanna de na fuaráin sin agus is ansin a thuigeamar go raibh rud éigin aici speisialta againn agus ansin bheartaíomar aici ar an siúlóid seo. Táimid dul síos ansin go dtí an Anne Valley Walk.
Bhuel, sin an ciorcal comhrá sa leabharlann i dTrá Mhór agus déanaimid roinnt activity, imeachtaí as Gaeilge. Agus inniu táimid ag dul ar siúlóid ar an Anne Valley Park anseo i Dún Aill, Co. Phort Láirge ach bíonn a lán rudaí le déanamh.
Bhuel, an príomhrud, an príomhchúis go bhfuil daoine ann ná deis an Ghaeilge a úsáid, sin an príomhrud ach, you know nuair atá imeachtaí mar seo ar siúl buaileann tú le do chairde agus buaileann tú le daoine nua gach uair a théann tú amach agus chomh maith leis sin tá sé go deas bheith amach faoin aer in áit iontach mar seo.
Bhuel bhí roinnt Gaeilge agam ach nuair a thosnaigh mé sa ghrúpa seo tháinig feabhas an-mhór air. Agus tá taobh sóisialta ag baint leis chomh maith, you know buaileann tú le daoine you know uair sa tseachtain agus cleachtaímid ár gcuid Gaeilge so táim an-sásta leis. Tá sé an-dheas ar fad. Roimh an lá inniu ní raibh fhios agam go raibh sé ann fiú you know so is rud iontach é a bheith againn chomh gairid don chathair freisin you know so tá sé áisiúil domsa agus don mhadra freisin you know. so tá sé ag baint taitneamh as ana-chuid boladh thart in a roinnt, you know, so bláthanna chomh maith ach níl mórán suim ag an madra sna bláthanna is dócha, you know, so deas go leor.
Is siúlóid okay dhá chiliméadar é ó thús go deireadh agus ceanglaíonn sé okay sráidbhaile Dún Aill okay leis an fothrach den chaisleán okay ag deireadh okay na siúlóide agus chomh maith leis sin okay tá saghsanna difriúla species anso okay. Tá tá ealaí okay agus plandaí agus sé an t-éan is mó atá againn okay ná an t-eala bhán.
Is áis iontach é. Úsáidim é gach lá, bhuel nuair a bhíonn na laethanta fada agus ag an deireadh seachtaine bíonn sé plódaithe le daoine. Daoine ón áit agus tagann daoine ó Trá Mhór, Port Láirge agus áiteanna mar sin chun é a úsáid. Mar a fheiceann tú tá sé go hiontach. Tá muintir na háite, na feirmeoirí áitiúil, tháinig siad le chéile agus d'eagraigh siad an rud ar fad. Fuair siad maoiniú ó Waterford Leadership agus coimeádann siad an áit. Tá siad anseo gach deireadh seachtaine ag tochailt agus ag gearradh féir sa samhradh agus just ag coimeád an áit. Agus níl aon bhruscar ar an áit. Siúlann mise é go rialta agus ní fhaca mé riamh bruscar so is breá le muintir na háite é agus coimeádann siad é glan. Baineann a lán daoine okay úsáid okay as an áit idir óg agus aosta. Go háirithe baineann okay muintir an phobail so an ceantar seo úsáid as toisc go bhfuil okay an cosán deas cothrom. Is féidir le gach duine é a úsáid, daoine le míchumas agus daoine le cathaoireacha ar rothaí agus mar sin de. Gan tacaíocht okay ó mhuintir na háite okay ní bheadh aon rud mar seo i bhfeidhm agus táimid fíorbhródúil as an áit. Is áit